Tá muid anseo inniu le Eoin Ó Dúill, a bhíonns ag scríobh léirmheasanna le haghaidh nós.ie go hiondúil. Dia dhaoibh, is mise Eoin Ó Dúill, iriseoir nós agus duine a bhfuil barr gruaige taistil go géar uaidh. Ach inniu tá muid ag caint faoi scannán atá ag teacht amach sa Pictiúrlann ar an dara lá déag de mhí Aibreán, agus tá páirt ag Eoin a haon sa scannán seo. Déan, bris, léigh. So, Eoin, inis dhom faoin ról atá agat sa scannán seo. Out of Innocence an t-ainm atá ar an scannán agus tá sé ag teacht amach ar an dara lá déag mí Aibreán agus scannán é bunaithe ar an cás Kerry Babies i naoi déag ochtó cúig agus an pháirt atá a'm féin ann ná páirt Paudie Keane. I love you, Paudie. He is a married man. Bhí sé an fear cineál. a thosaíonn an rud ar fad thrí dhul i bhfeall ar a bhean chéile le dhul le Sarah atá mar an phríomh-chailín sa scannán agus ansin as sin a thaganns an cás ar fad agus as sin a thagann na trioblóidí ar fad. Páirt bheag, páirt thábhachtach, a thosaíonn an scéal ar fad. Ah, tá sé, yeah, agus, um, yeah, sin é. An fear é seo atá fós beo, an. Sea, fear, fear, fíor fear atá anseo, a mhair. Seo an ról atá agat sa scannán. An ról atá agat sa scannán, sea. Agus fear a rinne na rudaí seo, a thóg na cinntí seo ina shaol, 1985, ach nár, nach raibh an oiread caint faoi ag an am, mar is, is ar, Sarah an character sa scannán. Tá na hainmneacha athraithe Sarah an t-ainm atá ar an character sa scannán. Is uirthi siúd a thit an droch-cháil uilig agus tháinig Paudie amach as réasúnta glan. Agus is dóigh le gairid tá go leor athruithe tar éis teacht ar an bhfód ó shin agus tá an t-ádh orainn go bhfuil, is maith an rud é go bhfuil. mar má chuireann tú an scannán sin sa gcomhthéacs an am ina tharla an cás sin, bhí sé sin i 1985 agus ní raibh cead ag daoine coiscíní a cheannach gan cead ón dochtúir agus chomh maith leis sin, is thart ar an am sin a tháinig an 8ú Leasú isteach a bhfuair muid réidh leis anuraidh so is dóigh gur, is gur codarsnacht maith é a bheith, suí anseo a labhairt ar an ábhar sin agus muid ag cineál, ag cineál. saol nua sa réimse sin in Éirinn. Sin really suimiúil agus an smacht a bhí ag an Eaglais atá le feiceáil sa scannán a bhí fós sách láidir sna hochtóidí. Craiceáilte. Tá an tionchar ag an scannán fós yeah fós tábhachtach agus riachtanach. Agus cén áit gur féidir le daoine an scannán seo a fheiceáil? Is féidir scannán a fheiceáil chuile áit, chuile Omniplex sa tír, bhuel ní b'fhéidir sa tír, feiceáil i mBleá Cliath, Gabh do Omniplex a thaispeáint sa tSin, gCo. an Chláir, san Omniplex in Inis, Trá Lí, tá sé le feiceáil san Eye Cinema anseo i nGaillimh agus tá mé ag ceapadh go mbeidh sé amuigh ar feadh seachtaine ar a laghad agus feicfidh muid má théann daoine ag breathnú air, tá súil agam go dté daoine ag breathnú air mar tá sé tábhachtach mar scéal agus agus tá sé go maith mar scannán ann féin freisin. Agus cé chaoi a raibh sé ag oibriú le na haisteoirí eile atá sa scannán? Bhí sé iontach. cliar iontach ó Fiona Shaw, tá aithne againn ar fad ar Fiona Shaw ó na scannáin Harry Potter, tá sí thar cionn, Alun Armstrong, aisteoir iontach eile, Mark Huberman dár ndóigh agus Fionnuala Ní Fhlaithearta atá i bpríomhpháirt Sarah sa scannán, tá sí, tá sí thar cionn. Agus is iontach aisteoir óg Gaelach, is as Árainn di, a fheiceáil agus í i mbarr a réime ag aisteoireacht. ar an scáileán mór agus tá súil agam go dté daoine ag breathnú uirthi agus go dtugann siad tacaíocht don aisteoir iontach seo a thagann as Gaillimh agus níos tábhachtaí fós domsa a thagann as Conamara agus déanann sí jab iontach jab iontach sa bpáirt seo agus sa scannán seo. Tá sí thar cionn. Yeah. Tá mé ag súil go mór lena fheiceáil. Yes. Go raibh míle maith agat. Go raibh maith agat féin. Good.